and the history kwuru na anyị si ụmụeji wee bịa Em, kedu nkọwa pụrụ iche ị ga-enye ọha na eze mkpa ọ dị mmadụ ịma ebe o si na-emekọrịtakwa with yes a a sị na mmetụta bụ ụtọ nwanne ọ dị mkpa mmadụ ịma ebe o si wee bịa ọ dị mma mmadụ ịchụkwa agbụrụ ụmụchi dịka a kọrọ anyị dịka ndị nna nna anyị ha kọrọ si ụmụeji wee bịa wee setụlụọ na ana ekwulọbịa ọ dị mkpa ka ndị ọbụla chụkwuo agbụrụ ebe ha si wee bịa
ụzọ mere anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche

Em, ọnọdụ a nọ n'ụbọchị tata pụrụ iche nyekene anyị obere nkọwa banyere ọnọdụ a nọ n'ụbọchị tata nwanne m eh, ihe anyị na-eme tata bụ n'aha- na ụzọ nke anyị ọ dị anyị ka ndị hụ nwanne ha kwuru ekwu. ha na onwe ha kwa ọ bụrụ ndị mere gịnị ndị chọpụtara ebe ha si ọ ihe anyị hụ- ihe a na-eme taa. Ndị anyị hụ na mmadụ ịcha n'ebe a

um, gwakene anyị mkpa ọ dị na ulu ọ balụ bụ um, ịchọpụta ebe ụmụnne unu ndị ọzọ nọ ya na ụmụaka ịchọpụta ebe nna ha si wee pụta uh,

kpọọ ya afa nna m ọ sị m kee afa nna nna m ee m chee ya eche ya wee kpọọ ya ọ sịzie m kee afa nna nna nna m ọ gbatara m n'isi ọ nọrọ ebe a kpọọ nna ya kpọọ nna nna ya kpọọ nna ọ gbagotere ya n'elu 61 si na eh, igwe jee nga m natazie naijiria wee sị mba na ihe a m gakwa yugoslavia again meet ya ọgbandị etu ahụ wee gwuchara onye na-agwa
anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche kedu afa e turu gị
afa m bụ dozie akụnne dozie akụnne bụ onye ụmụ ezeaka ha dị n'ama udo ụmụchi ekwulọbịa agụkwara m akwụkwọ na nsụka agụ meekwa ife a na-akpọ gụọ ife a na-akpọ history akụkọ maka mgbe ochie one anyị anyị nwa bụ mmadụ si wee bido ụwa ma anyị tụọ ụwa Ee, ọ bụrọkwa akụkọ ifo na akụkọ nwere evidence akụkọ nwere ife a na-enegala anya sị yes na eye ọ ife dị otu a so ka ọ na-afụra na ị na-anụ history dịka akụkọ akụkọ ifo a na-awa e fowe a sị mbe na mm, mbe na nwaanyị aga jee mee nke a no Ọ akụkọ ife mere mgbe ochie nke anyị nwere ife dịgasị iche iche anyị ji mara eziokwu na o mere ife ndị Igbo- ndị- ife ndị Igbo na-akpọ evidence documentary evidence it could be oral evidence o nwegosi ife ndị mmadụ na-edegasị n'akwụkwọ na Ụmụchi si bịa ama na Ụmụchi so na-abịa na ka e si nọdụ n'Ekwulọbịa ị gụọ Ụmụchiana gụọ Agba ị gụọ Ụmụchi so Ụmụchi so na isi na Ekwulọbịa n'ife a na-eme and eh, o nwego ndị na-edegasị ife dịcha iche iche maka one Ekwulọbịa si bịa one ebe dị na Ekwulọbịa si bịa o nwekwa ife dịgasị maka Ụmụchi Ụmụchi na onwe ya ka anyị na-aghọta onye mụta onye mụsara Ụmụchi ee eh, bu ụzọ mụta Amaudo eh, Omeke Umuowele and um, Eze Nneọfọ emecha Eze Nneọfọ amụtara nwa wee um, dee ya dee ọkpụ na- ana ya anatakwa n'obi ọ ya maka eme mgbe ndị ụka bịara onye bi n'obi were ebe anwa nye ndị ụka a na-akpọzi ya Ụmụ Eze Nneọfọ iji wee na-elote onye anwa ee Ụmụchi mụtara enwere ife um, enwe o nwere onye nga azụ ọ mụta. O kwere m nghọta na eh, in historical perspective, e nwere lot of migrational movement. E nwere first wave of migration in Igbo land, nwee second wave, nwee third third wave ka a nọ na before ndị ọcha wee bịa. Ndị mmadụ na-eje, na-apụ, na-abata. ụfọdụ nwere ike nnukwu nọ nọdụ ofu ebe nọ- nọkọta ebe anwa wee fụ na ebe anwa ada na amụtara nwa ọ na ọnwụ na-egbu ọ na ana ana kpọrọ nkụ ọ na ife arịma na-emegasị ebe ahụ fe esi ebe ahụ pụọ ụfọdụ kwanụ ndị aka ka aka gbajie aka achụpụ ha ebe anwa fe esi ebe ahụ pụọ ụfọdụ abịakwanụ sikwa ebe ọzọ bịa biri ebe ahụ due to na ebe anwa doro fe arụ so ya ka a na-akpọ migrational movement na the whole Igbo land a na ndị a si ebe a pụta ha esi ebe a pụọ o nwere ndị a bịara abịa Uh, uh, the, the Igbo history still need a lot of scholarship. A ka nwee a lot of um, studies to make on, on, in Igbo history. ya nwa ka Professor A.E. Afigbo ji wee dee akwụkwọ e dere ropes of sand it is just like making rope out of sand mmadụ iji aja wee mee ụdọ it's a difficult thing but ọ mmadụ ga-eme ya and that scholarship bụ ife a ga-arapụrụ ụmụ anyị ka ha gaa deep and find out ọkwara onye ndị ọcha de- dete G- G- G.T. Basden Uh, Isichei fa ọ nke fa dete ka anyị ka na-eme nobody has written contemporary igbo history because we are no longer reading anyị anazi agụ anyị anazi ekwe ede ọ nke anyị nụtara na story story story anyị eburu otu agwụgwe na-eje so ekwulọbịa eh, ụmụchi as a as a community dị na ekwulọbịa nọkwa n'ebe a formụọ alliance with other communities wee establish deities as a culture as a as a kind of a eh, cultural mix enablers ife ga-eme ndị mmadụ fa na-afụ onwe fa as nwanne ee ejewe ọgụ ejekọọ ya as- as- as nwanne a na-agba eke agbakọ ya ọnụ eji ya ma eji fie gasị ụmụ alụsị niile dị n'Ekwulọbịa efiwere eke ebe a fiwe ana ndịchie ebe a fiwe nke ya ebe a ọ wụ na echiwe ọzọ ama ka esi eme ya emebe mm, ife a na-akpọ mm, akpa achịrịkwa ama ka esi eme ya emebe okponsi ama ka esi eme ya ndị gboo na-eme ya o nwere ndị lapanye n'arụ ndị ọzọ ka fa wee so na-apụta na-eweta oke na-eweta oke na ekwulọbịa like Ụmụchi na um, eh, Iruọkpara si wee dị na-emekọ as nwanne so ife m chọ ka m gwa ndị ekwulọbịa bụ history ekwulọbịa dịka history other towns and anyị ejizina ọnụ anyị asị na anyị bịara abịa anyị si ebe a bịa si ebe a bịa si ebe a bịa ọ dịka ndị ahụ adịsigo before Ekwulọbịa wee bido we started at the same time kama na ebe ndị ọzọ letele ya ebe ndị ọzọ letele the last direction ha si bịa ya ka ị ya ịjụ onye Ụmụchiana kịta ọ sị gị na ya si Oko that is the last direction ha ma ha si wee bịa ọ wụ na Oko adịghị ebe ahụ before ha wee bịa no the last direction ebe ha ma ha si wee bịa wụ side Oko anwa and the last direction onye Ụmụchi ganyere anya awụ sada side Ufuma ahụ ọ wụ na Ufuma adịgo ndị adị ndị a nacha na nwecha everything ụmụchi onye be onye osi okuko n'ihe akpa bịa ebe a he onwere onye bịa ebe a bichie so ife anyị ga na-ekwu wụ What those cultural ethos that unified Ekwulọbịa in the past those things anyị na-emebu mbụ anyị ji wee nwanne ma ichi ọzọ ma ise ebe ma ime a lot of cultural things anyị ji wee fie na-eke mmadụ niile na-azụ eke na onweghị ndị ọwụna enweghị ọdụ na eke anwa Ụla nwere ọdụ na eke Eziagụlụ nwere ọdụ na eke Okpo nwere ọdụ na eke mana ndị anyị na-akpọrọ afa anaghị anọdị na eke but all for cultural affinity and unification ka ndị ọwụna ji nwechaa ọdụ nke fa ọdụ adị onye ọbụla bịa o jee n'ọdụ ya na ọdụ na-azụ eke ọ ya ka ọ dịkwa n'ife niile a na-eme na Ekwulọbịa so our emphasis ife anyị ga na-ekwu ọ wụ ife ga na-emenụ ka anyị promotuo Ekwulọbịa as a united entity Ekwulọbịa our cultural values our our morals our ethos ife aha ga-eme ife aha jikọtaburu bind Ekwulọbịa mbụ Ọ bụzi mgbe a na-anụ ọgụ ka a sị na ụmụọfịa na ụmụọfịa ekwulọbịa but anyị nwa ga-awụ the present ụmụọfịa na ụmụọfịa ekwulọbịa in respect of ife anyị na-emegasị iji wee gbara ekwulọbịa ọgụ iji wee nụrụ ekwulọbịa ọgụ iji wee gbara ekwulọbịa mbọ n'ụzọ dịgasị iche iche is it in business is it in politics is it in economy is it in any part in any phase of life so ana m afụ onwe anyị that na let us de-emphasize this issue of ndị ọbụla ị kpọ n'afa anyị si ebe nwa bịa Agba anyị si Agbaja bịa eh, na-ewu eh, onye nwa anyị si ebe nwa bịa ọsọ nsọ Abogwume na-ekwu na fa furu efu na fa nọ ebe a before ndị ọzọ abịa of course it might be true mana our emphasis should be we came through the direction of this community that doesn't mean that na ọ from that community ka anyị si wee bịa a a na-enwe a na-enwe ife nṅomi we might somebody might go come out from Okpo jee na ofu ebe na na n'Ezinifite eme nwee ike me- me- me- mekicha some things gburu ọfọ mere nke a nata ọ wụọzi ya wụ na ọhụ Okpo si ọhụ Okpo si Ezi Ezinifite bịa ọ dụzie ka Ezinifite ọ dụchago nnọọ fa nwecha all these institutions developed institutions before e si ebe a budatazie ya ekwulọbịa ekwulọbịa wụrụ of recent import of recent development

achịrị m ụmụ Owere for 10 years achịrị m Ụmụchi for 19 years and oge m bidoro o nwere ndị chigere Ụmụchi a nwa like Fred Ezeneche chịrị Ụmụchi Patrick Oji eso chịrị Ụmụchi Honourable Akụnne chịrị Ụmụchi Honourable Akụnne handịrị m over o wee ruo oge m na-achị o nwere ihe bịara dafụta m nụrụ from Ụla na e- na onye nwa a wụ Ekwuru Ekwuru nwa mechaa wụrụ na-azazi Ekwurọbịa werezie ya were zọbazie ana ya ebe a maka ọ ya ka e mechara were zọba ana ahụ so m were na-ajụ ajụjụ ajụgidezie m ajụjụ mechaa mụ na papa m na-akpa papa m wee nye- nye m o- before nke a na-ekwu o nyego m the history of Ekwurọbịa wee sị anyị na sị anyị Oko Ụmụchiana si Oko nke ụmụchi a na-anaghị agụ agụ na ụmụchi si ụmụeji ufuma wee sị na mm, na nwoke a na-akpọ ichi n'ọya bịara na ọ dibịa ka ọ wụ were na-agwọ ndị mmadụ na ekwulobia na so na-abịa ọ bịacha ọ rụcha ọrụ ọ naa ọ rụcha ọrụ ọ naa mekata mekata ba sị ya ba na ya na nọrọ ma ụnọ ọgwụ adịrọ mgbe anwa ọ ndị anwa bụ dọkịta duke mgbe anwa na-agwọke ndị mmadụ eken nwa bụ ya bibere ya so ya were m ha wee sị ya ya nọrọ ya ọ na-abịazi ụla ha from ụla ha aha ba bere ya agụ aka ya were ebe ma ọ bụ na ọ nọ obodo a o wee nọ ọ nụrụ nwaanyị mana a gaa n'akwụkwọ ikwu ebe ọ nụgere nwaanyị ahụ nwere nke ọ nụrụ n'okodi so ọ nụrụ nwaanyị naabọ na ọ dị n'akwụkwọ anyị anyị jiri mee ụmụchi day so wee mesịa m bata chịba oge ahụ m bata chịba wee sịkwa na anyị ga-eme ụmụchi day ka anyị wee trace history ma na ọ bụ eziokwu ka ọ asị maka nna ha nwere ike kọchara gị ibe eventually ibe ahụ ọ kọrọ ha ọ gaghị abụ ọ gaghị abụcha ya wee họọ kọmiti what i know bụ that na amaala m na paul onyeso so na the the writer of that committee anyị nwa wee wee gwa ha sị na onye ọbụla ga na-agagharị n'ụmụchi ya ka nwere ndị o- ndị o- oke aha mgbe anwa ba ncha ka nọ ndụ and ejere m be ejechara m ma be cyril ezeneche be ejikere nọ mbe ndị oke aha m ma ka nọkọ dị ndụ mgbe ahụ they all of them confirm wee jizi aka ha kuzidere anyị one o siri dọ ọ wee bụrụ ya ọ dị chiam the ụmụchi ahụ the ichi anwa anyị nwabụzi ụmụ ya then were mụta owere ọ bịa mụta amudo mụta omeke mụta owere mụta nneọgwọ ụmụ nwoke na-anọ ọ anụcha nwaanyị ị bịa ha na-agụọ mbala na kịta baa ya ọba ba na-akọ isi ba na-akọ ọba na obu ụmụ owere isi na obu ụmụ owere ọba na obu amudo so wee bịa welu mee ya and everybody dị very happy anyị eji ha ejekọ ofe another village okpo si ezinifte ndị bu ụzọ bịa bụ abogwume abogwume si nsukwu abatete ekwulobia ọ bụ ndị izizi first person landịrị n'obodo a first people landịrị n'obodo a bụ Abogwume that is why o ji awụ o nwee ife a na-eme a sị sị jee n'ama ala ee ọhụ ekwulobia ka dị ebe ahụ na so umuchiana siri oko nkọnọ si nkọnọ obom ee ụla o nwere some part of ụla si ụga nwee ndụ si nkpologwu so etu a ka m si ma history umuchi amụghị nke ekwulobia kama ana m ekwu nke umuchi etu e si wee matabe na umuchi ofu maka anyị si onye mụsara ndị mụsara umuchi si wee bịa ya were bịa bibezie o buru ụzọ bibe dị isi eke ebenebe wee mechaa ba na ndị na-ejenu na-eje ya na-arụrụ fa ọrụ o were bịakwazie tinye nke a adị ma na arụzi a na-etinye ọwụwa okwu onye anaghị etinye arụzi kpọkọzie ndị obodo na nnọkọnọta were nwee ike fa abịazie ebibe nke a o wee were ya handịa ya over ọdụdụ nwa ya ya bụ nwa ikpeazụ ya wụ owere ọrụ ugbo afịa mmanụ ị bịakwuo na na logo umuchi ị ya-ahụ ka e sere ọgụ see pump e ji agba fuel ọ business umuchi nọkarị na ya na-enye fa ego ha nwere mmemme fa ịgba eke na maka a gbawa eke umuchi niile na-ejikọ aka ọnụ anọ na ya mana ndụ na-efezi ya efe wụ ndị omeke ndị ụmụ owere then ịgba udo na-ejikọ fa ọnụ ịgba isigwu obunuma na-ejikọ fa ọnụ ọ bụ eziokwu na